ụmụ akwụkwọ ndeewonu kedu otu unu mere eji m aka na onye ọbụla dịcha mma ọ bụrụ na ị nọ na JSS2 na-amụ Igbo dịka asụsụ ndị nne na nna gị nke anyị na-akpọ L1 biko weta nootu gị anyị abịagokwa n'ama mmụgharị JSS2 ugbu a chetakwa na ihe anyị ka na-eme bụ gịnị iji ọnụọgụgụ emebe ahịrịokwu ugbu a anyị ga-esite na narị anọ ruo na narị asatọ ebe ahụ anyị kwụsịrị n'ọnụọgụgụ ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ Narị anọ iji ya mee ahịrịokwu anyị sị narị naira anọ Eze jiri bịa akwụkwọ efuola chai Narị naira anọ Eze jiri bịa akwụkwọ efuola. Chetakwa na ihe anyị na-eme wụ otu esi eji eme ahịrịokwu. E nwere ike a hụ na ụfọdụ ahịrịokwu anyị na-eme abụ otu onye nkụzi siri nye gị ma ọ bụ ọ wụ ụdị ahịrịokwu o ji mee ọmụmaatụ. Nke ahụ enweghị nsogbu. Ihe ama bụ gịnị ka ị matagodi otu esi eji eme ahịrịokwu. Nke abụọ, ego eji agbata akwụkwọ eji aba kọleji anyị bụ

narị isii. Ụda egbe a gbara ebe dike ahụ nwụrụ karịrị ụda egbe narị isii e nwere ike a hụ na ọ wụ ihe onye nkụzi dere gị n'akwụkwọ mana chetakwa na anyị na-eme mmụgharị na-emekwa otu esi eji ya emebe ahịrịokwu o nwere ike ọ ga-abụ otu ahụ ka onye nkụzi siri dee mana ka ọ bụrụ ka ị mata otu esi eji ya eme ahịrịokwu ka anyị na-agakwa nke anọ ukwu ngwọ ya dị narị asaa ukwu ngwọ ya dị narị asaa nke ise Nke ise, ndị ọrụ bekee lara ezumike nka n'afọ a karịrị narị asatọ. Ndị ọrụ bekee lara ezumike nka n'afọ a karịrị narị asatọ. chetakwa ihe anyị mega bụ iji ihe ndị a mee ahịrịokwu ebe a ka ime ahịrịokwu anyị ga-akwụsị na JSS 2 anyị bịa ụbọchị ọzọ anyị ga-ajụta onwe anyị ajụjụ ụfọdụ iji mara ma ihe ndị a niile onye nkụzi kụziri na klaasị ihe ndị a niile anyị na-amụgharị n'ama mmụgharị JSS 2L1 ma ị na-aghọtakwa ya dịka m na-ekwubu na mbụ biko kaba arụ jụọ m ajụjụ i nwere ajụjụ jụọ m ajụjụ aga m asa gị kesaa ozi a na-esonyere anyị bịanye aka n'ebe ịhụnanya kwuo okwu ebe i kwesịrị ikwu okwu agbala nkịtị ihe mere anyị ji sị gị kesaa ozi a ka ụmụ akwụkwọ ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ọzọ ndị na-amụ asụsụ Igbo dịka asụsụ nne na nna ha nwee ike sonyere anyị a ka m bụkwa onye nkụzi gị Odoziakụ Amaọgụ onye nkụzi na-akụzi asụsụ na omenala Igbo ma na-atapịakwa ya ka ọ na-edo gị anya dịka nwa afọ Igbo Igbo ga-adịrịrị Igbo agaghị anwụ ndeewo ụbọchị ọzọ ka anyị gbakọọkwa ya dịrị gị na mma ndewo